ni ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye alikiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don jɔn n'i ye ko o ko daminɛ ni ala tɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ ko fitinin de don ala b'a k'i bolo koba ye a bɛ barika don a la ni koba min daminɛna ka sɔrɔ ala tɔgɔ t'a la i k'a dɔn ko in bɛ kɛ koba lankolon ye ala b'a ka barika sama ka bɔ a la ala ka barika don an ka sigi in na o kɔfɛ an bɛ alahu subahanahu wa taala tanu k'a barikada masa min ni ale de y'a ka kitabuba in jigi a ka jɔnba kan kitabu min n'a kɔnɔ kuma ni siga foyi t'a la nɔgɔ fosi t'a la faranfasiyalen don kojugu o kɔfɛ an bɛ segin ka masa in tanu masa min ni ale de ye dali kɛ ka dalakɛɲɛni kɛ a y'an da ka tila k'an dalakɛɲɛ o kɔfɛ an bɛ kisi ɲini kɛ an kuntigiba ye n'o de ye muhamadi salalahu alayhi wa sallam ale min ye an kanubagaba ye ala ka kisi ni nɛɛma jigi a kan a n'a ka so donkow n'a ka sahabaw ani mɔgɔ fɛn fɛn tugura a kɔ ŋaniya ɲumanya ni baara ɲumanya la fo ka se don laban ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o mɔgɔw la o la an y'aw fo ni silamɛya ka folikan ye folikan min ka fisa ni diɲɛ folikanw bɛɛ ye an ye aw fo ni o folikan ye n'o ye hinɛ foli ni barika foli ni kisi foli ye ala m'o kɛra ne ni aw ye a tun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲina ye an ka foli an b'a kɛrɛnkɛrɛnya an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen yeta tv sanfɛ Yeta TV baarakɛlaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw ye, an ka ɲɛmɔgɔw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u ye, ka d'a kan bolokɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta ni mana t'a la, o la fama tun kɛra, nka alihamudulila Alahu subahana wataala hinɛna an na wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka na an lasigi kɛnɛ kelen kan, halisa an bɛ masa in fo k'a barikada. an b'a ye k'a fɔ an ka emisɔn tɛmɛnen minnu kɛra wagati kuntagala janyana pour que ka mɔgɔw hakili lajigin an tun ye point dama damaw di emisɔn in kan n'o fɔlɔfɔlɔ de ye an ko muso ye kalite saba ye furumuso ɲuman muso tafe ani muso musɔrɔ an tun ye o fɔ aw ɲɛna o kɔfɛ an seginna an ye muso kalite damadɔ wɛrɛ fɔ an ko kalite damadɔ bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ muso la i n'a fɔ o fana ye furumuso ɲuman ye wa muso dɔ bɛ musow la a bɛ fɔ o ma ko misimuso dɔw bɛ sɔrɔ yen a bɛ fɔ o ma ko falimuso muso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sagamuso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko bamuso muso dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ fɔ o ma ko jakumamuso fo ka taa se sɛmuso ma hakili la an da sera nin nin muso damadɔ in ma an ka emisɔn tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la bi alihamdulila an bɛna emission min kɛ bi ne kanubagaw ani ne filɛbagaw ani ne lajɛbagaw walasa ka ne yɛrɛkun hakilila jigin ka sɔrɔ ka aw hakilila jigin ka d'a kan adamaden n'i bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ye a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ b'a hukumu kɔnɔna la i yɛrɛ b'a waleya n'i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fɛn min baara tuma dɔ la i kumakan tɛ fɛn min dilan i kɛwale de b'o dilan an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ne yɛrɛ min bɛ ka emission kɛ aw ɲɛkɔrɔ ala ka ne fara furumuso ɲumanw kan ala ka ne dɛmɛ ni baaraw ye baara minnu ne bɛ se ka cɛsiri kɛ ne bɛ se ka ye furumuso ɲumanw cɛ la aw minnu bɛ ka lamɛnni kɛ ka ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mun kama an bɛ se ka kɛ furumuso ɲumanya hukumu kɔnɔna la o la an ka bi emission kɔnɔna la an ye point fila ta an b'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ cɛw b'a fɔ ko musow man ɲi musow man ɲi musow man ɲi wa tuma bɛɛ musow fana bɛ k'a fɔ ko cɛw man ɲi an bɛ mun de fɔ nin yɔrɔ in na an b'a fɔ sogo ka pasan nka muru da ka go sogo ka pasan mɛ muru da ka go ka d'a kan alahu subahanahu wa taala y'a fɔ an ye a ka kitabuba in kɔnɔna la

ka sɔrɔ ka aw kɛ ɲɔgɔn hakili sigibaga ye aw ka furuso kɔnɔna na ka hinɛ ani kanu k'o cari aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka furusow kɔnɔna la n'i ye nin aya in ta k'a lajɛ i bɛna a ye a kɛra i b'a fɔ anw ka nin furu wagati ninnu kɔnɔna la k'an ye kuranɛ aya in touché ka bɔ yen de i b'a fɔ k'a tɛ yen parce que baara fosi tɛ ka kɛ ni kuranɛ aya in ye o de la an y'a fɔ an ka emission tɛmɛnen an ko yanni an ka furu kɛ an k'a dɔn fɔlɔ furu yɛrɛ ye mun de ye n'o kɛra an bɛ lafiya an ka furusow kɔnɔna la an tilala k'a fɔ tuguni ko alakira ko salalahu alehi wasalam ko muso bɛ se ka furu fɛn damadaw kama i bɛ se ka muso furu k'a cɛ ka ɲi a yelen ko ka di i ye k'o bɛ bɛn sariya la i bɛ se ka muso furu ko nafolotigi de don o fana bɛ bɛn sariya la i bɛ se ka muso furu ko danbetigi de don o fana bɛ se ka bɛn sariya la mɛ ko furu la sɔn hɛrɛma k'o de y'i ka muso furu a ka diinɛ kosɔn n'i ye muso min furu a ka diinɛ kosɔn a ka ca ala fɛ e mago bɛ laɲini min na i ka furuso kɔnɔna la i bɛn'o sɔrɔ muso in na mɛ n'i ye muso furu nafolo kama ni nafolo banna dɔrɔn kanu bɛ tiɲɛ n'i ye muso furu k'a ɲɛda cɛ ka ɲi su ni tile ka falen falenni o de bɛna ɲɛda in bɔ denmisɛnninya ni jolimandiya la ka tila k'a kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ka dawula in dɔgɔya n'o kɛra dɔrɔn ko furu dɔ bɛ bɔ a kanu na n'i ye muso furu fana ko danbetigi don danbetigi duba saya y'u kɛ tomonkolon ye n'a danbe banna dɔrɔn ko furu in bɛ tiɲɛ mɛ n'i ye muso furu ko diinɛ de b'a bolo e mago bɛ fɛn min na i ka foyer kɔnɔna la a ka ca ala fɛ i b'o sɔrɔ o de la a fɔra musow n'aw bɛ sugantili kɛ cɛ la a ye cɛ suganti cɛ min ye alamɔgɔ ye ko cɛw n'aw bɛ sugantili kɛ muso la a ye sugantili kɛ muso la muso min ye diinɛtigi ye n'o kɛra ko aw mago bɛ fɛn min na aw ka furu kɔnɔ ko aw bɛ o sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ alahu subahana wa taala y'a fɔ mun de la ko furumuso minnu bɛ aw bolo aw ka so la ko ne y'u bɔ aw yɛrɛkun de la ko o ye hinɛ dɔ de ye n'a tun ka di alahu subahana wa taala ye a ye an fa adamu da alehi salamu a tun bɛ se k'a to ten ten an fa adamu to ten ten zuriya tun tɛna bɔ a la o kɔfɛ a ye an ba hawa dilan k'o bɔ an fa adamu alehi salamu yɛrɛ la mun kama a ka se ka kɛ a ɲɛnajɛbaga ye ka kɛ a hakili sigibaga ye an bɛna alahu subahana wa taala ka kuranɛ aya dɔ ye nin yɔrɔ in na a b'a fɔ wa min kuli shayin khalaka eh, zawujayini zakara wal unsa ko ale ye dali fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ cɛ ani muso de ye a ye dali fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ cɛ ani muso de ye a ye dali bɛɛ lajɛlen dilan ka kɛ cɛ ni muso ye ɔ o de la ne y'a n'a tun ka d'a ye fana a tun bɛ se ka bɛɛ dilan ka kɛ muso ye mɛ mun na a y'an dilan k'an kɛ cɛ ni muso ye a y'an kɛ pɛri ye ka d'a kan muso o tɛ se ka taa ni cɛ tɛ wa cɛ yɛrɛ fana o tɛ se ka taa ni muso tɛ n'i ye nin kumakan in ye fana i bɛna alahu subahana wa taala ka kuranɛ aya wɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na a ko hunna libaasun lakum a ko i b'a ye ko musow olu ye u cɛw fariladon fini de ye ko cɛw ka taafe ko o de ye musow ye wa hunna libaasun lakum musow ko a ye taafe de ye a cɛw ye u bɛ min siri u la i b'a ye k'a fɔ ni cɛ o cɛ bɔra kɛnɛmana na bi ka sɔrɔ fini fosi fosi t'i la mɔgɔw b'i kɛ jumɛn ye fatɔ u b'i kɛ fatɔ de ye k'a sɔrɔ ala kira salalahu alehi wa salamu a ko hali kiyama jɔ don k'an bɛɛ bɛ na kiyama kɛnɛ kan i n'a fɔ an bangebagaw y'an sɔrɔ cogoya min na o tɛ lebu ye kiyama kɛnɛ kan dɛ parce que an sogolalen don ni fɛn min ye o t'an pɛrimete mɔgɔ ka mɔgɔ lajɛ mɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ adamaden bɛɛ sogolalen don ni dɔ de lebu ye dɔ de sogolalen don ni dɔ lebu ye dɔnku ni e lankolon bɔra kɛnɛ ma o la mɔgɔw b'i fara fatɔw de kan dɔnku eh, hunna libaasun lakum ko aw k'a dɔn ko aw de ye taafe ye min eh, musow ye taafe ye cɛw bɛ min siri u la wa antum libaasun lahunna k'i k'a dɔn ko cɛ ninnu fana ko olu de ye birifini ye u musow ye i n'a fɔ donfini musow bɛ fini min don ko o de fana ye cɛ ninnu ye n'i ye nin kuranɛ aya ninnu jate minɛ furu kɔnɔna la hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun alahu subhanahu wa taala bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko i k'a dɔn musow ko aw ye taafe de ye aw cɛw ye u bɛ min siri u la k'u yɛrɛkun sutura bɛ min siri u la k'u yɛrɛkun sutura parce que an b'a ye k'a fɔ alihamdulilayi fɔlɔ mɔgɔ dɔw tɛmɛna olu ka sutura ani anw ta tɛ kelen ye mɛ an bɛ don min na i komi bi hali fini bɛ fini na n'i y'a don ka bɔ kɛnɛ ma mɔgɔw b'i dɔgɔya surtout n'i bɔra ka sɔrɔ fini yɛrɛ t'i la mɔgɔw t'i fara mɔgɔ kɛnɛman kan u b'a fɔ ko karisa kɛra fatɔ ye ka d'a kan ala kira don ko sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi nɛɛma jigi a kan a ko k'a y'a fɔ an ba Ayisa ye don dɔ la ko alikiyama jɔ don ko an bɛɛ bɛ na kiyama kɛnɛ kan i n'a fɔ an bangena an bangebagaw fɛ cogoya min na ko mɛ ko o don ko tan tɛ mɔgɔ bolo ka mɔgɔ ka lebu ɲini parce que bɛɛ bɛ k'i yɛrɛkun de ɲini mɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ adamadenw an mago bɛ ɲɔgɔn ka lebu de la ka ɲɔgɔn ka kow ɲɛɲini walasa ka se k'o ɲɛ sɔrɔ donc ko cɛw ko muso ninnu ye aw ka tafew de ye aw bɛ min siri aw yɛrɛ kunna k'aw sutura ka bɔ ni aw ye kɛnɛmana na wa musow cɛ ninnu fana ye aw ka donfiniw de ye aw bɛ fɛn fini min don aw farikolo la k'a sutura ka bɔ kɛnɛmana na k'i k'a dɔn ko aw cɛw ye nin olu de ye n'i ye nin kumakan in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ alahu subhanahu wa taala kumana an fɛ a ko ale ye dali kɛ cɛ ani muso mun kama sisan k'an kɛ pɛri ye cɛ tɛ se ka taa ka muso to muso tɛ se ka taa ka cɛ to so n'a tun ka d'a ye a b'a kɛ bɛɛ kɛ cɛ ye ou bien ka bɛɛ kɛ muso ye mɛ a y'an kɛ pɛre de ye mun kama an ka se ka ɲɔgɔn hakili sigi ni cɛw tun ma muso sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ fiye fiye fiye u tun tɛ hakili sigi sɔrɔ wa musow fana bɛ o cogo la n'u tun ma cɛ sɔrɔ u tɛ hakili sigi sɔrɔ i b'a fɔ an filɛ nin cogoya min na mɛ an ka nin diɲɛ laban furu ninnu hakilisigi bɛ ɲini ka ban furu kɔnɔna la ala ka hakili ɲuman di an ma an b'a ye k'a fɔ a ka kuranɛ aya filanan a ye min fɔ an ɲɛna n'o de ye ko ne ye aw dan ka bɔ aw yɛrɛ kun na muso minnu bɛ aw bolo aw ka sokɔnɔnaw la ko n y'u dan ka bɔ aw yɛrɛ de la u dabɔra fɛn dɔ de kama n'o tɛ n'a ka di ala ye a ye an ba hawa tigɛ ka bɔ an fa hadamu na cogo min a tun bɛ se ka bɛɛ kelen kelen dilan dugukolo sanfɛ o cogo in na mɛ a y'an bɔ ɲɔgɔn na mun kama an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na o kɔfɛ a tilala ka n'a fɔ an ye ko musow ko olu suturafini de ye u cɛw ye ko cɛw fana ka suturafini o ye u musow ye n'i ye nin kuma in fara ɲɔgɔn kan k'a ye sisan i b'a ye k'a fɔ ala kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ ye damu ta yɔrɔ de ye diɲɛ ɲɛnamaya in ko damu ta yɔrɔ de don ko mɛ ko damu fɛnw la fɛn hɛrɛma k'o de ye ni ala ye cɛ min sɔn furumuso ɲuman na ni ala ye cɛ min sɔn furumuso ɲuman na ko e y'i ka diɲɛ daamu tilancɛ sɔrɔ ko wa k'i ka diinɛ sira tilancɛ ko ala y'o nɔgɔya i ma k'i yɛrɛ ka baara kɛ i k'a tɔ lase a bɛ o cogo in fana na wa muso min fana mana furucɛ ɲuman sɔrɔ ala y'o tigi fana ka diɲɛ daamu tilancɛ di a ma wa a y'i ka alijinɛ sira tilancɛ i y'o taama kaban k'i yɛrɛ k'i jija i ka kɛwale i ka i jija o la min kama ala ka hinɛ i la ita tv lamɛnbagaw ani ne kanubagaw ne an ye nin kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan est ce que nin kumakan ninnu a b'an ka furu kɔnɔ tuguni ya an b'a fɔ ko nin kuma ninnu bɔra an ka furu kɔnɔ a mɛnna i tɛ ninnu ye an ka furu kɔnɔ tuguni an ka furuw kɛlen bɛ an bolo pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a man di mun de la o kɛra parce que kumakan minnu fɔra anw ye k'an ka dɔn fɔlɔ furu yɛrɛ ye fɛn min ye furu ka kɛ ko min kama n'an bɛ foyer kɔnɔ cɛ ka muso ka hakɛ di muso ka cɛ ka hakɛ di an ɲinɛna o de kɔ pewu pewu pewu furu kɔnɔna la wa tant que an ma segin o ma tant que an ma segin o ma an hakili la k'an ka foyer kɔnɔnaw ka dilan cogoya min na o tɛna kɛ ten an hakili la an ka diya min sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ furuso kɔnɔnaw la an tɛna o sɔrɔ koyi cɛw tɛna musow sago kɛ musow tɛna cɛw sago kɛ cɛ ma muso sago kɛ muso ma cɛ sago kɛ den de bɛna mansa sago kɛ wa kɛ la wa o fana tɛna kɛ ma d'a ma anw m'an cɛw sago kɛ ala tɛna den fosi di anw ma den minnu bɛ an dusu suma ma d'a ma cɛ ninnu fana m'an ka hakɛ di an ma an fana mana den fɛn fɛn wolo a bɛɛ bɛ kɛ dusukasiden ye donc an bɛ to nin ɲɛnamaya in kɔnɔ tantɔ ɲɛnamaya bɛɛ bɛ tiɲɛ an bolo ni ala ma fara an kan an bɛ taa sɔrɔ an ka lahara fana o tiɲɛnen don an bolo ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛrɛlen kisi ka bɔ o ma Etat TV lamɛnbagaw ani ne kanubagaw ni ne diyaɲɛmɔgɔw nin ye an ka épisode fɔlɔ ye an ye min bila ka tara aw ma inchallahu ni Ala sɔnna a ma aw k'aw tulo kɛrɛbɔ sigi aw bɛna caman caman de sɔrɔ nin émission in kɔnɔna la ne mago bɛ min na ni aw mago b'a la an bɛna an ka foyerw dilan Ala ka ne ni aw bɛɛ kɛ furumuso ɲumanw ye Ala k'an fara musow kan minnu b'u cɛw lamɛn Ala ka an fara musow kan cɛ minnu fana b'u musow lamɛn wa hadha salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh